wandizwa ndichidai pofuna kukusamalirani kuti muyende bwino pa msewu kwezy buses yakubweretserani mitengo yatsopano kuyambira lachisanu pa 24 june 2022 kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu 20000 kwacha ndipo ana 15000 kwacha return ticket kuchoka ku blantyre kupita ku lilongwe akulu 35000 kwacha ndipo ana

aa kalata inachoka kumudzi kumalawi obwande mukuti chani achimwene mulandire moni tsiku lalero kuchokera kuno kwa abale anu ku nyasalande kaya zanu zonse kumeneko zikuyenda bwanji ife kuno ayi ndithu mulungu akutisunga amwene tikumagona kenakanso kudzuka tokha Chisomo basi amwene. Nanga ndilinso chani amwene? Nthawi zonse ndimathokoza kuti eh amwene, Mulungu uyu si munthu uyu. Akadakhala kuti Mulungu ndi munthu, ndiye kuti bwenzi atatopa nafe kalekale amwene. Kupemphapempha komanso pafupipafupi kulakwitsa zinthu. Akanangokwiya nafe kuti aah ayi, ayi, wandikwana uyu sadzasintha, basi muchotseni padzikoli ameneyu. Koma ayi ndithu, akutisungabe ndi moyo achimwene. si munthu yehova ayi mundilole mwa nthawi zonse ndiyamikire kwezy buses kamba kotiguliranso sitampa tsiku la lero ku kwezy buses kumayenda basi ya mmawa ya half past 7 kwa amene akufuna kulawirira kupita ku ulendo ndi kukagwira ntchito zawo komanso ya masana ya wanikoloko kwa amene akunena kuti ayi ndikufuna kaye kuti mammawawu ndithamange kaye zina ndi zina kenaka ndiyende ulendo Ku Nyasalande kukuchitika zinthu amwene. Zinazo ndiye kaya sindikudziwa amwene kuti kaya bwanji kaya. Ndadandaula sabata yatha zokhudzana mmene makosana ena akuyendetsera mizinda yathu kwathu kuno. Anandiyimbira thenifolo mabwana kuti ayi obwande. Musatinenensoyi za mizinda yathu. Tisintha. Tikhala pansi tione kuti kodi mapulani athu akuyenda bwanji. Nanga chifukwa chani tikuchita zinthu zoti anthu adzitiseka tsiku ndi tsiku. Ndiye ndinawawuza kuti kukhala si koma kumeneku munthu akakudzudzula uzimva ndipo udzivomereza kuti ayi zikuoneka kuti ndimalakwitsadi koma tsopano ndisintha ndipo sindidzachitansoyi ndikanakonda adindo onse akanati akhale pansi kutenga udindo wawo ndiye kuti tikanasuntha amwene osati kumagwira ntchito Kungomva kuti kaya Osalima kaya Ochatsika akupita kukayendera dera lakutilakuti ndiye kuyamba kukatenga dothi kwinakwake kukwirira mayenje onse kuti mabwana akamadutsa adzadutse mwathyathyathya asadzadziwe kuti palibe chimene chikuchitika ayi. Kukatenga utoto kwinakwake kuyamba kupaka nyumba zonyasanyasa abwana akamadutsa adzagwedeze mutu kuti, Aha! Zinthu zili bwino izi! ifeyo bwantasa timaona ngati nthawi yomakhala moyo umene ifeyo sitili nthawi imeneyo yatha amwene imeneyo ndi yimene yatipweteketsa kwa nthawi yayitali ndithu kumakhala moyo wa ngongole kubwereka ndalama za nkhaninkhani kuti tionetsetse kuti zinthu zathu zikuyenda bwino pansi pa mtima ukumadziwa ndithu kuti ayi Ndikunama, ndili pa mpani pano osati wamasewera. Kwathu kuno amwene, eti mabwana kumtundako, akhala ndithu akumabwereka ngongole zankhaninkhani kuti tithandizire zinthu zina zake zidzioneka kuti zikuyenda, koma pansi pa mtima tikudziwa bwino lomwe kuti sizikuyenda. Mapeto ake pano ngongole zafika m'khosi, moti ulendo wina wake mukadzamva kuti basitu anzathu obwera amaso ngati mabo aja alanda Nyasaland uja akuti chifukwa cha ngongole, musazakhale munthu odabwitsika achimwene timakonda ngongole anthufe ndiye tikazibwereka ngongolezo ngati timachitiranso zinthu za nzeru bwinobwino ayi ndithu ndiye kumakhala kuyenda maulendo kupangitsa kuti kaya ma meeting kugawana ma allowance basi kandalama konse kaja kungothera maulendo ndi ma allowance basi ife moyo wathu ndi umakhalabe ulipo mpaja Timakhala ndi mapulan abwino koopsa, koma kukwaniritsa ndiye kumaticheza koopsa. Kumaticheza chifukwa patokha sititha achimwene kumadziyesa kuti kodi chija timanena kuti tichita chija ndiye chili pati. Timatanganidwa kupanga ndale ndale. Kenaka pomadzazindikira kuti ii abale nthawi yathatu koma ujeni ndiye sinapange basi. kumakhaladi kuti nthawi yathadi panopa ndinati phee kumalingalira za ujeni alliance ndimadzifunsa kuti kodi ikadalipobe kapena basi aliyense akuyendera yake ndimalingalira za malonjezano osiyanasiyana amene makosana adapanga ndiye ndimadzifunsa kuti kodi zimene zija ndiye zili pati kapena ndife akuchikamwa chabe zikumaoneka kuti zambiri zikumadzayambidwa kenaka zii opandanso otsatira kuti kodi zimene zija ndiye zikuyenda bwanji nati phee kulingalira amwene kuti kodi ndiye manifesto amene pakadali pano tikuyendera ndi atiwo awa anyamata okopatira tambalawa kapena anyamata achibakera kapena adaphatikiza kapena tangoti a awa anyamata azibakerawa tawaponyani kaye uko atichedwetsa tiye tingoyenda ndi mmene mphepo ilili tsopano za ntchito 1 miliyoni zija kwa achinyamata sizikukambidwanso amwene zangoti zii ndiye saina ake anaona kuti ah izi zitichedwetsa izi mfana oganiza bho amene adali patsogolo opanga zimenezi nayenso wangoti kaye duu sitikudziwa kuti kodi zakanika kapena aliyense akupanga zake nkhani yokhudza anthu okalamba kumalandira kenakake pa mwezi uliwonse ndiye loko ndi kuyiyamba komwe amwene bwanji inali yosatheka kapena nanga kungothera mchinunu basi kuti i ayi izi lisaziyambenso izi mukandifunsa kuti kodi ndiye kuti zikukhala bwanji kapena mwina mfana woganiza shapu ankalonjeza ngini yosatheka kapena makosana okapatira tambala akumadzaonekabe kuti izi adalonjeza ni mfanayo zikatheka anthu ena ake ayamba kuchuluka nzeru nkumpatsa matama mfanayu ndi chifukwatu chake ndimati ifeyo bwantasa kuno kuchikumbene timadzifunsa kuti koma inu kodi ubalewu ukadalipobe kapena aliyense akuyendera yake tsopano pachiyambi padali nkhani zoti ayi nduna zonse miyezi isanu ndi umodzi iliyonse zizipereka malipoti ndiye tidziunika kuti zikuyenda bwanji mukandifunsa lero lino mm, kaya amwene nthawi ina yake osalima ndi ochatsika amakakhala mkanyumba komata kukambirana kuti ambwana ukuziona bwanji zinthuzi ayi bwanji apa titere panopa kundifunsa ngati zikuchitikabe a iwe tiye uko usamakonde mabodza wamva iwe panopa kuli zii amwene zimene zimandichititsa mantha kuti kodi amwene Kukuchitika zotani? Mantha anga akumakhala oti zimene zikuchitika mu nthawi imene anthu akhala chete, zikafika potuluka, zikhala zoopsatu kwabasi. Okhaokha kukhapana, okhaokha wina akamanga, wina ndi usiku kukagwetsa. Mathero ake ndithu sakhala abwino achimwene. Makosana awiri ati zii kwambiri. Anyamata awo awawuzanso kuti mukhale phee! Koma kodi ndiye kuti kukukonzedwa zotani? Palibe amene akudziwa. ifenso mwina tiyambe za miyambi eh, miyambi eh, ujeni mwambi wathu walero ehe ng'ombe yokagulitsa sanenepetsa tsiku la msika Hey! ujeni koma chelese ya obwande ayi ayi ah, si za mpiranso achimwene ayi zenizeni za staniki basi sizoona ayi tikunyozeka kwa basi zoona chelese idzichita kufanana ndi manyuwa united zoona ayi sizoona ayi zoona mpaka na masapota a hazenolo ya umphawi azilimba mtima mpaka na kumanyoza chelese zoona zoona obwantasa ife nde nisaname zikutivuta bwanji kunonso mabankazi a obwande nde minyama amwene

achinyamata apeze zochita kumeneko asamangokhalira kusuta senior tobacco ndatha ine wanu kuno kumudzi ku malawi abwande kuda kunyasalande sungamvetse